mawuludi de tɛmɛna sisan maa joli donna jamana in kɔnɔ yan pour que ka na mawuludi fêter bolimafɛn joli donna jamana in kɔnɔ pour que ka na mawuludi fêter donc olu kɔnɔ sɔrɔ olu nasira fɛ est ce que armée temps b'u bolo ka nin bɛɛ lajɛlen sillonner k'o bɛɛ lajɛlen fouiller k'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ wa o de kosɔn wagati dɔ bɛ na hali makan makan maka ye hiji interdit wagati dɔ la covid 19 nalen hiji tun tɛ yen a kɛra bɛɛ ɲɛna yan a ma kɛ bɛɛ ɲɛna a kɛra bɛɛ ɲɛna ɔ mun bɛ mali bali bi ka nin action ninnu interdit yanni jusqu'à nouvel ordre o t'an bɔ silamɛya la ko ye bilahi a t'an kɛ kira jugu ye alayhi salatu wasalam a t'an kɛ komi n'a fɔ an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ mais an k'a kɛ jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ o wagati kama an k'a kɛ faamuyali kɔnɔ an k'a kɛ hakili kɔnɔ an k'a kɛ bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ n'an ma sɔn ko o ma k'an yɛrɛ bila jamana ka bolo kan k'o kɛ ni kasara bɔr'a la an b'a responsabilité ta cogo di an bɛ tila k'an jɔ ko faamaw bɛ yan pourquoi u t'a kɛ non sababu y'a to n'a ye faɲɔgɔnw dégénéré e de y'o sababu ye o siga t'o la siga tɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna k'o k'i yɛrɛ ma wajibi ye pour que ka baara di faamaw ma u ka se ka baara kɛ salamu aleykum n bɛ k'a fɔ mali autoritéw ɲɛna mali sɔrɔdasiw ɲɛna ka tila k'a fɔ mali denw ɲɛna a y'aw kɔlɔsi a ye ninnu ka mawululu kɛnɛw to yen eh, donba don aw k'aw sigi aw ka du kɔnɔ an'aw denw aw k'aw ka kuranɛ kalan k'aw hamina yira ala la ala b'a jaabi eh, n'aw m'aw kɔlɔsi n ye kangari d'aw ye malulu kɛnɛ ninnu kan u bɛ ka erebɛli ninnu k'u labɛn k'u don mɔbili kɔnɔ ka n'u yɛrɛ kɛ k'u bɛ ka na maluluw la k'u bɛ ka na ciba ka fɛnw na arabu kafiriw de bɛ a karamɔgɔ ninnu bolo u bɛ k'u financer dɔw bɛ egypte dɔw bɛ maroc u b'u to de la ka nin erebɛliw fɛn k'u bɛ ka na mawululu la u bɛna jamana in ci an ka sabali dɛ minnu donna sogoninkɔ mɔbili far'u la de k'u ladon k'u bɛ ka na mawululu la sɔrasiw a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la dɛ n'i y'a mɛn ko mali aw de don mali tɛ karamɔgɔ ninnu ye eh, bi mali t'u ye sini n'aw m'aw kɔlɔsi ninnu bɛ jamana in détruire k'a d'aw ma a ye sabali a ye sabali sɔrasiw a ye ninnu suivi karamɔgɔw ma fisa n'aw ye dɛ u ma fisa n'aw denw ye u ma fisa n'aw fa n'aw baw ye dɛ a ye sabali n'o tɛ u bɛ n'an ka jamana ci dɛ malulu kɛnɛ in kɛnɛ tɛ diɲɛ ɲini kɛnɛ don diɲɛ de don lahara tɛ a ka to balasala